olemekezeka mwa allahu subhanahu wa taala tikhala tikukumbusana zina mwa ziphunzitso za mtumiki muhammadin sallallahu taala alaihi wasallama zokhudzana ndi tsiku la kiyama zokhudzana ndi kuyikonzekera tsiku la kiyama zokhudzana ndi kukonzekera kusiyana ndi dziko lapansi kulunjika ulendo opita kukakumana ndi allahu subhanahu wa taala

akuna kuti o inu anthu ya ayuha nnasu o inu anthu inna wa'ada allahi haqqun ndituli tulonjezo la allahu subhanahu wa ta'ala limene adayika ndi loona chilichonse chimene allahu subhanahu wa ta'ala adalonjeza allahu subhanahu wa ta'ala adzakwaniritsa chimenecho inna wa'ada allahi haqqun pamene allahu subhanahu wa taala akunena kuti muope tsiku lomaliza pamene allahu subhanahu wa taala akunena kuti tsiku la kiyama lilipo pamene anthu akakhale akulipiridwa motengera ndi zintchito zawo zimenezo ndi zoona allahu subhanahu wa taala akutsindika ndiye allahu subhanahu wa taala mu aya imeneyi

amene tili Allahu subhanahu wa ta'ala kuyankhula kwake komveka bwino kotsindika kunena kuti siku la kiyama liliko zoti kuli imfa timaona kuti ena ake amwalira imeneyo iliko ndithu kuli tsiku limene inu ndi ine allahu subhanahu wa taala azatitenge kuti lero lino ndi tsiku limene tikufuna kuti iwe uzindikire kuti pangano limene ndidanena kuti mumwalira muzayikidwa m'manda mukayikidwa m'manda ndizakuzutsani liliko tsiku limenelo lilipo ndithu tidzasiya mabizinesi kusiya ana athu kusiya manyumba athu kukayikidwa ku manda allahu subhanahu wataala akunena kuti tisapusisike ndi dziko lapansi mtumiki wathu muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam

chulukitsani kutchula kapena kukumbukira uja amene amadula zokoma za dziko lapansi ameneyo ndi mtumiki muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam kuufotokozera umma wake kuti muzichulukitsa kukumbukira muzichulukitsa kutchulatchula uja amene amabwera ndi kusiyanisa bambo ndi ana ake, kusiyanisa mayi ndi ana ake, kusiyanisa mayi ndi mwamuna wake, kusiyanisa mwana ndi mch- bambo wake ndi agogo ake, kusiyanisa pakati pa mchimwene ndi mchemwali wake, amene uja muzikumbukira kumbukira kumutchula pafupi pafupi. amene mtumiki muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam chifukwa chani mulungu subhanahu wa taala adatilenga ifeyo sikuti tikhale pa dziko lapansi mpaka nakalekale allahu subhanahu wa taala adatilenga kutiyika pa dziko lapansi kuti timpembedze tikampembedza allahu subhanahu wa taala pa dziko lapansi malipiro alipo ku akhira malipiro alipo pambuyo poti tamwalira ndi kudzutsidwa m'manda kumene kuli manyumba awiri okha paradaizi komanso gahena ndiye kutheka kuti tinagwira ntchito zabwino zimene zamusangalatsa allahu subhanahu wa taala mwa chifundo cha allahu subhanahu wa taala ndi kutikhululukira machimo athu pamenepo tikapeza chisomo cha allahu subhanahu wa taala chokhala ku nyumba ya muyaya ya paradaizi kapena nkutheka kuti tinamuchimwira allahu subhanahu wataala tinapanga zinthu zimene zimadzetsa mkwiyo wa allahu subhanahu wataala allahu subhanahu wataala wakwiya nafe allah ndikukatiyika ku ng'anjo ya moto timpemphe allahu subhanahu wataala atiteteze ku zilango zimene iye wakonza kuwasungira anthu amene ndiwokanira zilango za moto

ngati mungafune inu maswahaba inu ophunzira anga ndikufotokozerani ma awwalu ma yaqulu llahu lilmuminina yauma alqiyama kuti ndi chiyani chimene allahu subhanahu wa taala akayankhule kuwauza okhulupirira tsiku la qiyama mukafuna zimenezo ndikufotokozerani kuti muchidziwe chinthu chimene allahu subhanahu wa taala akachiyankhule koyambirira kwenikweni tsiku la qiyama wama awwalu ma yaquluna lahu komanso ine ndikufotokozerani kuti ndi chiyani choyambirira chimene anthu amene ndi okhulupirira mwa allahu subhanahu wa taala akayankhule kumuuza allahu subhanahu wa taala choyamba ngati mungafune ndikuwuzani chinthu choyambirira chimene allahu subhanahu wa taala akayankhule kuwauza anthu okhulupirira tsiku la kiyama komanso ndikuwuzani chinthu choyambirira chimene anthu okhulupirira akayankhule kumuuza allahu subhana huwa taala qulna maswahaba kunena kuti tidati naam ya rasulallah inde iwe mtumiki wa allahu subhanahu wa taala tifotokozere ife ndi chiyani chimene chili choyambirira chomwe allahu subhanahu wa taala akayankhule kuwauza okhulupirira kumukhulupirira iye ndi chiyani chimene ndi choyambirira chomwe anthu amene ndi okhulupirira mwa allahu subhanahu wa taala akayankhule kumuuza allahu subhanahu wa taala qala ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallam adayankhula kunena kuti inna allaha yaqulu lilmu'minina nditudi allahu subhanahu wa ta'ala akawauza anthu amene ndi okhulupirira mwa allahu subhanahu wa ta'ala kuwafunsa anthu amene adakhulupirira mwa allahu subhanahu wa ta'ala hal ahbabtum liqa'i kodi inuyo munkasangalatsidwa ndi kukumana nane allahu subhanahu wa taala choyamba chimene azikawafunsa anthu amene ndi wokhulupirira tsiku la kiyama hal ahbabtum liqai kodi inu mudasangalatsidwa kukumana nane mulungu subhanahu wa taala inu anthu amene munkakhulupirira mwa ine munkasangalatsidwa kukumana ndi ine bwana wanu allahu subhanahu wa taala namalenga